Kalata kuchoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani achimwene ndakondwatu kwambiri kuti lero nso ndapeza danga loti ndikulembereni kalata ineyo achimwene anga okondeka matchona amene basi munakatchona ku mangalande kutsatira mapwevupwevu Pena pake zinthu zinatu zimene anthufe timatchonera kutali achimwene, zimakhala zoseketsa kwabasi. Pena pake ndimati ndikakhala phee kumadzifunsa kuti koma zoona? Achimwene aja basi kukatchona chifukwa choti nkhani yake ya zakudya basi, basi. Kuthawa kwawo kuno luni, chisoso, mphalabungu, basi kupanga chisankho chokakhala kwa ena kutali, otizo osati abale awo chifukwa chothawa dzikanyanga, agongoni, nkhumbutera komanso sesenya? Kufunsa kuti kodi bwanji mudathawa ku Nyasaland? Basi nkhani zake kumakhala zoti ayi ayi obwande, ku Nyasaland kulibe zakudya zabwinozabwino zofewa. Zakudya za ku Nyasaland ayi ndithu, bolani za kuno basi. Zoona? Leronso mundilole ndisanapitirire ndi kalatayi achimwene, ndivulire kachipeya, aja Stance Academy, Pajatu sukulu mbambande ikutsegulira mu Sepetemba muno, sukulu yabwino kwambiri, ili ku Luchenza, muja kale mudali a Stepe muja, koma ndiye ndi yamakono. Na kholo limene likufunira mwana wake zabwino zonse, kopita naye mwanayo ndiye ndi ku Stance Academy basi! Komanso paja m'madera ena ziliponso sukulu zambiri za Stance, kungopita pamene pali Stancepo ndiye kuti basi kumakhala kuti mwapeza maphunziro a mwana wanuyo munthune pena pake ndikumakhalabe munthu amantha ndi mmene zinthu zathu zikuyendera achimwene nkhani ya akuba kwathu kuno ndiye avuta koopsa dera lililonse limene ungapite achimwene nkhani yake ikumakhala imeneyo akuba kuno ayi koma akuba kuno zinthu sizili bwinoyi chitetezo chagwedera koma zikumakhala zodabwitsa kuti anthu akukhala ngati mwina mwake zinthu sizikuwakhudzayi aliyense akupanga zake ali phee zoti kaya chitetezo chavuta mabwana sizikuwakhudza amwene anthu masanasana akupangidwa chipongwe opanda owathandiza ana athu amene akhala akulira m'mizinda tonse tikuwaona ee avuta koopsa amwene Kwathu kuno mavuto timalekerera kuti abalane. Lero lino tili ndi mavuto ochuluka kwambiri odza kaamba koti anthu amene adayamba ngati zachibwana ife n'kumaona vuto koma osafuna kuchitapo kanthu. Achimwene, zimene zochitika kuno makono ndi zimene kalelo tinkangozionera pakanema zochitika m'maiko ena akutali ngati mwina mwake mu Jonimo Koma pano zikuchitika kwathu komwe kuno achimwene. Gwero la vuto la chitetezo kwathu kuno tikulidziwa koma zimakhala zodabwitsa kuti anthu asankha kukhala chete osafuna kuchitapo kanthuyi. Mukumbukira inu achimwene ndidakulankhulaniponi za anyamata amene tsopano sakufunanso kugwira ntchito koma tsiku ndi tsiku kuledzera ndi amaledzera achinyamata nde kuledzera kenaka basi ndikuledzera tsiku ndi tsiku ndinakambapo kale kuti palibenso amene akufuna kuona kuti kodi nkhani ya chakumwa chaukaliyi ikuyenda bwanji kwenikweni kodi malo amene akugulitsira chakumwa chaukaliwa ndi ovomerezeka nanga kumagulitsa kwa ndani mukumbukira inuyo achimwene nthawi imene ija kachaso samapezeka chisawawayi mapolisi komanso makhosana am'midzimu amachita chipikisheni kumalo kophikidwa kachaso anthu kumakhala phochophocho kuthawa mapolisa akagwetsa mbiya za kachaso kuphwanyaphwanya lero lino kachaso akuyanikidwa pa mtetete ngati fizesi wa malambe wina aliyense omufunayo amangopita basi kukagula nkumamwa opandanso ochitapo kanthuyi lero lino ndi ana asukulu omwe achimwene akamapita ku sukulu basi kugulapo kabotolo kamodzi aphunzitsi amasamu akavuta nawo masamuwo basi kunama kaye watuluka panja kukapsontha pang'ono kuti akuti nkhope ikungunuke ayambe kuona bwinobwino ndikudziwa mudzifunsa kuti ndiye a Bwantasa nkhani zetu mukusakanizanu zikugwirizana chiyani Ayi ndithu, sindikusakanizansoyi. Ndimafuna ndinene kuti, pali anthu ambiri amene akumwa mowa mwauchidakwa koma chochita chenicheni alibeyi. Zotsatira zake, tili nawonso achinyamata amene akumatola chilichonse cha pakhomo ndi cholinga choti macheza a mowa ndi fodya adzipitirirabe, kenaka akamaliza kutola za pakhomo, akumayamba kutola za eni ake, kenaka uchifwamba umene, kumalasa anthu ndi mipeni. Mu zonsezi tatseka maso. Sitikufunanso kulingalirapoyi. Nchifukwa chake ndimanena kuti ena mwa mavuto amene tikukumana nawo kwathu kuno achimwene, akubwera chifukwa choti tasankha kukhala chete pa zinthu zimene zikuwachitikira achinyamata, tasankha kutsinzina. Bola zathu zikuyenda. Chigombolera chimene chilipo pakati pa olemera ndi osauka chikunka chikulirakulira kwambiri tsiku ndi tsiku. Kuiwala kuti zikatero ndiye kuti mbali inayo idzasowa mtendere mpakana kalekale ndi mbali ina imene yatsalirayo. Mumafunsa za chani kodi? Za anyamata amene akumatulutsidwa ku ndende za m'dziko muno? Kukhululukidwa milandu? Ii! Iyinso ndi nkhani ina, koma ulendo wina wake ndidzaitambasula bwinobwino amwene. Koditu Anthuwa akudziwa chimene chikuchitika. Chitetezo chathu chasokonekera Akudziwa bwino lomwe chimene chachititsa kuti chitetezo chathu chisokonekere Achimwene. Ganizo lokhululukira ena mwa akaidi m'ndende za m'dziko muno ganizo labwino kwabasi. Koma tsopano zimadzaoneka ngati anzathunso amene akumadzakonza mndandanda wa anthu oyenera kukhululukidwa. Aaa! Pakumadzalowaponso zina ndi zina achimwene. Ndithu, akamakamba kuti ayi, tawakhululukira onse amene akhala akuonetsa khalidwe labwino m'katimo, nthawi zina amakhala kuti atsogoleriwo zoona zenizeni sazidziwa ayi. Ndithu, ndikukhulupirira kuti enieni amene amayenera kumakhululukidwa si amene akukhululukidwa pakali pano. chifukwa ndiye ee makosana amene akhala kutuluka pakatipa akangofika mmudzi ndiye kumakhala gwiragwira achimwene kupangitsanso kumadabwa kuti kodi aja amati akhululukidwa chifukwa cha khalidwe labwino aja ndi amenewa eti ndithu izi zomakhululukiranazi zikufunika kuziunikanso bwinobwino zomadzaoneka ngati ambiri amene akumakhululukidwa amakhala anthu amene akudziwana ndi ena ake anthu amene mwina mwake amawapatsa ena ake kangachepe mbava zoopsa kwambiri zimene zili ndi chuma chochuluka kunjako ndi zimene zikuoneka kuti zikumatulutsidwa kukhululukidwa mdzina loti akutuluka chifukwa aonetsa khalidwe labwino kuchikumbeni kuno timaona ngati zotulutsanazi zizidutsa m'manja mwa anthu angapo mwinanso ena apadera adzibwera kudzaunika kuti kodi ndi zoonadi maina akupita kukaganiziridwa kuti atulutsidwewa ndi oonadi akuyenera kutulutsidwa? Tatulutsa mbava zoopsa pakatipa zimene zikutisautsa m'makwalalamo osati seweroyi. Tikuyenera kukhalanso pansi kuunikanso kuti kodi ndende zathu zikuthandiza anthu kusintha khalidwe ndi kukhala nzika zabwino kapena mwina m'malo mwake zikuthandizira kusula mbava mapeto? ndithu pena pake mudzingotimvetsetsa timadzalankhula modzimbuka choncho mudzingotimvetsetsa ife zinthu zake zimaticheza kwambiri achimwene mukudziwanso ino danga sipaja ife sukulu tunso sitidakakhalitseko ayi standard 2 paja ndi imene tidalekezera koma mdziko anthu akamangoti kugwira wakuba kupha ndi chizindikiro choti nthambi zina zake zimene zidayikidwa kusungitsa bata zasiya kukhalanso zatanthauzo achimwene. Anthu akafika poti apolisi osawakhulupiriranso, amabwalo a zamilandu osawakhulupiriranso, ngakhale akunthambi ya ndende osawakhulupiriranso, ndiye kuti china chake chasokonekera. Ndiye nthambi zokhudzidwazo nazonso kuti zipange kaye kafukufuku, zikhale pansi, zione kuti n'chifukwa chani anthu sakutikhulupirira. Ayi ndithu, nawonso amangoti ah kaya zanu izo, ife bola tikudya nsima ndi ndiwo basi. Tsopano, zolanga tokha anthu oganizira kubazo zilinso ndi vuto lake. Ulendo wina wake ndidzatambasula, koma ndiyesa umamukumbukira malemu Jailosi, mnyamata wa m'mudzi mwathu amene amatsogolera bwino khwaya. Paja anaphedwa pomuganizira kuti ndi wakuba. Mmene anthu amadzazindikira kuti, Iii, Jailositu sanali wakuba! Too late. Munthu ali kale m'bokosi. Ulendo wa kumasano. Mpakana pano imfa ya Jailosi aliyense amati akaikumbukira amakhetsa misozi. Jailosi, Jailosi. Ajawa anali kumaofesi a Kazembe kunja aja, mabwana chonde. Talipirani ndalama za munthu amene anawanyamulira katundu kubwera kuno, kuti athe kulandira katundu wawoyo amene akusungidwa ndi munthuyo. Si zoona ayi, ayi, ayi, si zoona kuti anthu anali ku embassy bwinobwino, kuthandiza dziko, koma kumachita kumvetsa chisoni ngati opemphapempha,